Um, so, seo arís, 2016, Páipéar 1, Ceist 8, ach um, cuid D, Páirt 2. Ok, um, so, an-chuid de na páirteanna deireanacha de ceisteanna, féachann siad ar dtús an-chasta, ach nuair a, a, a, saghas, a scríobhann tú amach just an eolas bunúsach, nó a athscríobhann tú an cheist, An-chuid den am feiceann tú nach bhfuil sé really ró casta in ao'chor agus sin an rud atá ann leis an cheist sin. Okay so tá an obair deacair déanta agat cheana féin. So, taispeánaim anois. Seasann P don líon X-anna atá i gcéim Y de Sheicheamh Yoko. So, táimid fós ag smaoineamh mar gheall ar Sheicheamh Yoko agus fuaireamar cheana féin, go bhfuil an foirmle a bhaineann leis sin ná N cothom le haon móide a dó S. N, sin an méid Xanna i gcéim S. So, bhí sé sin saghas, you know, bhraith mé nach raibh mé ró-compordach leis an foirmle sin, mar arís, bhí mar, bhí siad ag úsáid N agus ní raibh mé ró-compordach leis an N. So, theastaigh uaim é sin a athscríobh. Seo an slí a athscríobh mé. mé é. I gcéim S, ok, so an S seo, tá mé ag caint faoi, tá haon móide a dó S X-anna. Ok, cé mhéad X-anna atá ann? Bhuel, tá haon móide a dó S. Ok, so i gcéim S, tá haon móide a dó S X-anna. Cé mhéad X-anna atá ann i gcéim Y? Bhuel, le Y, tá haon móide a dó Y X-anna ann. luaigh siad i gcéim Y móide a trí. I gcéim Y móide a trí, tá 1 móide a dó, cuir Y móide a trí isteach, tá an méid sin X-anna. Okay? So tá mé tar éis smaoineamh faoi an um, gnáth céim S a bhí againn roimh seo, céim Y atá siad tar éis a lua, agus céim Y móide a trí atá siad tar éis lua arís chomh maith. Now, dúirt siad go seasann P don líon X-anna atá i gcéim Y. So tá fhios againn cheana féin i gcéim Y tá haon móide a dó Y X-anna. So is féidir linn a rá go bhfuil haon móide a dó Y cothrom le P because dúirt siad seasann P don méid sin. Ok, so sin píosa eolas. I gcéim Y móide a trí tá é sin, an méid sin X-anna againn agus dúirt siad, scríobh síos cé mhéad X-anna atá againn i gcéim Y móide a trí but bíodh do freagra i dtéarmaí P. So seo é ár freagra faoi láthair. agus níl sé i dtéarmaí P. So, cad é an nasc, an t-aon nasc atá againn idir P agus Y? Bhuel, tá sé anseo. Caithfimid an nasc seo a úsáid i slí éigin chun a bheith ábalta é seo, ár freagra, a scríobh i dtéarmaí P. So, dá mba rud é go bhféachann tú ar an freagra atá agamsa faoi láthair, OK, so, just, scríobh amach é arís. Uaireanta bíonn sé just cabhrach rudaí a scríobh amach uair amháin eile ionas gur féidir leat a fheiceáil agus a smaoineamh faoi cad is féidir liom a dhéanamh. Bhuel, is féidir liom na braicéid a iolrú amach. Bainfidh mé triail as é sin. So, I have dó fá Y agus dó fá trí. So, dó fá trí, sin sé, Agus, ok, so is féidir liom now díreach ar an spota kind of é a chur le chéile haon móide sé a chur le chéile agus gach rud, but roimh dom é sin a dhéanamh, tá mé ag just kind of féachaint. Tá fhios agam go bhfuil haon móide dó Y anseo cothrom le P. So, tá haon móide dó Y agam anseo. So, cad faoi má bhainfeadh mé triail as in ionad an haon móide dó Y, just P a scríobh. So, an freagra a bhí agam anseo, tá mé tar éis é a athrú go dtí P móide sé. So, i gcéim Y móide trí, tá P móide sé X-anna. So, tá sé sin scríte i dtéarmaí P, nach bhfuil? So, tá P's againn agus tá uimhreacha againn. So, seo é ár bhfreagra. So, ag an deireadh, ní raibh sé chomh deacair just an tús le cur leis. Agus tagann siad seo le cleachtadh.